aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene lero ndi tsiku linanso lomwe chauta watininkha kuti tikasangalalenso ndi moyo timuthokoze kuti watidzutsa ndi moyo ndipo pano zathu zili bwino kwambiri sitikudziwa kaya anzathunu kumangalandeko zikuyenderani bwanji ndinakulotani achimwene mutabwera kuno kumudzi anthu ochokera m'midzi yoyandikana nayo monga makapalamula sosola machira zam'mimba onse adakhamukira m'mudzi mwathu kufuna kudzakuthirani diso inuyo achimwene anga. Atabwera ndi mituluka yochuluka monga dzikanyanga, ena mphalabungu, ena nkhumbutera, agongoni, sesenya, dzikumbu, afuko, enanso dzikwatu dzalumanda ndinso chitambe. Anthu ena Ndinawalota ndithu atakukupirani dzitsatsiko dzosakaniza ndi uchi wa fikisa, ena atakudulirani sobirika mitolo-mitolo kudzakuonani inuyo achimwene anga okondeka. Anali maloto abwino kwambiri, maloto osayiwalika. Inuyo achimwene anga kukamwa mukungosekerera m'malotomo anthu akamakuthirani mitama pomanena kuti ndinu adolo, inu kukamwa kumangoti mwee. Mano anu a mbuu ngati mtombera kaamba kozolowera mkaka, nawonso amangokhala pamtunda. Mchena wa mano am'mwamba ndi am'munsi omwe ukuchita kuwala ngati chipata chodutsa sitima yapamtunda. Munali mutavala chisoti chakhonde, mandala anu amdima ali pholipholi m'masomu ngati munabadwa nawo. Thayo yotambalala ngati chitambaya chosangulira chitungwi nkuti itanjatidwa pakhosi panu nkumaoneka ngati ndoda yofuna kudzikhweza potopa nalo dziko. Munali mu suti ya mtundu wa chipani chijacho, yamilozomilozo, yokhala chopingasa, ndi ina yotambalala, Gondola ya John Travolta itabwiritsidwa mafuta ake n'kumachita pholipholi kuphaziku, tonse tinasangalala kuti achimwene abwera kumudzi kuno. M'malotomo, kubwera kwanu kunatitemera mangolomera kuti mtundu wathu sunathe, tikadalipobe. Kubwera kwanu chinali chilimbikitso kwa ife tonse pamudzi pathu. Timadziwa kuti mtundu wathu tsopano ulemerera, sukhalanso woluluka ngati mmene wakhala ulili. Kubwera kwanu m'maloto mwathumo kunachotsa chovala chachinyozo chimene takhala tikuvala, chovala chimene anthu akumatisambwadza nacho tsiku lililonse lokhalira kutukwanidwa ngati wana, ngati si stupid ndiye kuti ndi chinzake chija cha stupid chomwe ndi foolish. M'malotomo, kubwera kwanu kunabweretsa chimwemwe kuti mwina mwake tipuma kukhuthulidwa mawu achinyozo ngati amenewa. chikhulupiriro chonse timakhala tili nacho kuti pangatalike maka komabe tsiku lina mudzabwera kuno kumudzi kwathu timakhulupirira ndithu kuti tsiku lina monga banja tidzakhalanso pansi limodzi kukumbutsana chikale nkumasenderana nzimbe ya sobirika limodzi nkumaseka nkhani zathu miseko ya nthawi imeneyo lero nangofatsa kumakukumbukira za kale lathu inu mutachitako bwino sukulu ine ndikumakhalirabe bulitsa kamba kodana nayo sukulu paja inu mudakalowa gulu la kayombe nkumavutitsa anthu onse m'mudzi gogodera wanu wamtali kwambiri ali kumbuyoku ndimakumbukira mwambo umene mudali nawo pa mtsogoleri wanu kufikira nthawi ija Obwanda atampapira bibida nkumatukwana mtsogoleri wanu paja mudasiya kuganiziraponso zoti ndinali m'bale wanu mpakana mudandiphapharitsa nawo makofi ine nyenyezi m'mutu mwangamu zimveke thwanithwani thwanithwani ndithudi tchawango sindimayiwala zinthu zitakuvutani nthawi imene ija mutapezeka kuti ku kayombe komweko mwalakwitsa malaya anu aja ojambula nkhope ya mdala atayamba kutha ndipo makoswe pamene adadya pamene padali mphuno ya chithunzi cha mdalawo Paja adakuyendetsani dziko lonse ngati nyama ya kapado, muli chimangire atakukhaulitsani ndi chitedze, kwinaku awo odziwa kudzokodzera akumanena kuti inuyo Tchawango mwachita chipongwe alidzi, Mulungu wathu wachiwiri wamuyaya. Mudamvetsa chisoni nthawi imene ija kupanda nthiti yanu ija Nalidaka kukagwada pamaso pa a Chairman ndi kuwafumbatitsa kangachepe mwinatu bwezi titayiwala za inu. N'kutheka mukanasanduka phoso la ng'ona zolusa mu mtsinje womwe watilanda abale ochuluka, mtsinje wa Shire. Paja mutangotulutsidwa simunachedwenso, omwewo unali ulendo othawira ku dziko lakutali. Mutamusiya Nalidaka mutamfungatitsa bango laliwisi pa nsalu ya biriwita, mmene amachembeza koyamba adali ndi chikhulupiriro chonse kuti inuyo a Dodolido mutumiza bwengete, mafuta odzola ndi zina zambiri koma mpakana pano Palibe uyo adamvetsa kuti chidakuchitikirani ndi chani, mudangoti zii ngati munapita ku nsabwera, mpakana nalidaka pomvetserera ukali wa utsikana nthupi, nadzangomvanso kuti wina wake wa machawi wa akatumbako kwa nkha ndege wamutomera ndipo pano ndi nthiti yake. Apatu mpamene tonse aku banja lanu tidayimba nyimbo ija yoti icho nchiwala chakwera m'mwamba hey, hey, mati nkatole chiuluka. Tidangodziwa kuti Chawango munalibenso mwayi moti titamva kuti munapeza mkazi wachizungu kumeneko ngakhale ena ake sankakhulupirira koma zinthu iyayi tidasangalala ndithu. Zinthu nkuyenda moteromo komabe chimwemwe chathu chinali chodzadza tsaya. Lero zomeka za nkhaninkhani zinapita tsopano. Ulamuliro womwe udakuzunzani pokumangani ndege unapita kalekale Nalidaka lero ndi ntchembere gandule tsopano wachembeza kangapo konse naye mwana wanu ndi wamkulunso koma timachita manyazi kamba ka zimene mudawachita mayi yake nyonga zoti tingapite ndikukamuwuza kuti ifetu ndi abale ako nyonga zimenezo ndisaname achimwene zimatisowa leronso mundilole ndisanapitirize kulemberani kalata nditenge nthawi pang'ono kuyamikira basi za Kwezy eh Maulemu basi. Panopa kuno kwathu aliyense wafika povomereza kuti Kwezy Buses ndi number 1 basi. Palibenso chifukwa chokwerera bus zina ukakhala ndi ulendo. Bus ndi za Kwezy basi. Zifukwa zake ndi zambirimbiri kuti tiyambe kutchula chimodzichimodzi ndiye kuti mpakana kutidera achimwene. ndikudziwa mmene ndalemba nkhani yokhudza bwengetezi mukudzifunsa kuti kodi obwande zoona za bwengetezi mukukamba zoona kapena kusinjirira chabe inu zoona obwande munthu wa mphamvu zake bwengete lingakuvuteni kugula a osati kwenikweni koma kungoti kwathu kuno mabwengetewo ndamene penapake amakhala ogwetsa ulesi achimwene Thonje ndiye chilimirenicho, koma zinthu zake sizikulongosoka. Kwa nthawi yayitali takhala tikukakamira mtunda wopanda madzi. Ee, fodya ameneyu ndiye muli makwacha basi. Mbewu zinazo, ayi, osalabadirakonso nkomwe. Mapeto ake chidwi choti titukule ulimi wa thonje, komanso tiyesetse kuti thonjelo tikalima tizipanga nalo zina zake zooneka, ayi ndithu, Zinativuta achimwene. Mabwengetewo alipo. Anzathu ena amaso ngati mabu amene amachita kubwera kuchokera kwawoko nkumadzatipangira mabwengete kuno. Koma tsopano zimakhala zinthu zoti iwonso sangafunde. Pansi pa mtima amangoti manyasa awa. Chilichonse apatseni. Aona kuti achita bwanji. Ndidapita ulendo wina ku Limbe, chisanu chitandipanikiza, ndidakapeza nawo Bwengete lolemba Made in Malawi. Usiku woyamba kulifunda, maloto ake anali osakhala bwino, komanso chisanu chidandikuntha koopsa. Mmene ndimadzuka m'mawa, adayamba kukuwa ndi namagetsi wangayu kuti, Hey! Obwande! Mukhala ngati guletu! thonje lonse limene adapangira bwengete lonse linali litadzadza mmutu mwangamo ndidapita pakalilole kuti ndikaone ndimaoneka bwanji ah, koma limbe kuyamba kupulula thonje mmutu mwangamu mpakana kamulu ndithu kubwereranso pogona ndikaone bwengete likuoneka bwanji ii Linali lili mberewere zokhazokha, kungotsala maulusi basi, bwengeti lonse linali litathapo. Made in Malawi. Ah! Kukumachuluka kaphulira amwene, ndachilapa. Ziliponso zambiri zimene umati ukaziona, umati kodi apa amafuna kupanga chani kwenikweni? Ndiye zinthu zakezo sikudula kwake. Kwinaku akumakuwa kuti ainu, tiyeni tizigula zakwathu konkuno! malo ogona ndiye sikukwera mtengo kwake amwene ulendo wina namagetsi wangayi tidayeserera kuti tikagone malo ena kuno tinakabwereratu ofikafika kutiuza mtengo ndinachita kumfunsitsa katatu kuti mwati bwanji sikuti tikufunatu kugula chipinda iyayi tikufuna tingogonamo lero lokha koma ndiye chimtengo chakecho eh, kuchita kuti eh, eh, ndiye kuti ndalama zimene munamangira chipindachi mukufuna muzitolere pakamodzi basi nangomuuza namagetsi wangayo ndinati mwaona izi zatikanika zinthu zathu tinaziponya patali kwambiri kusiyana ndi zochokera kwina chonsechi tikufuna kuti tidzichita za ku Nyasalande kuno hazenolo ya umphawi zikuoneka kuti ikuzitoleratu nkhasako ayi ayi nanga tidzingolira tsiku ndi tsiku iyaya iwe barman tatipatsa ujeni mm, taponya round barman life m'bale wanga life ni ntchoncho long live obwande ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi obwande